Dé fuair mé tá sé go hálainn a bheith anso. Is minic a bhíos ag canadh ar an stáitse seo ach ní dóigh liom go raibh aon léacht ná caint á thabhairt agam cheana so tá sé seo saghas deifiriúil. So táim chun beagáinín léitheoireacht a dhéanamh agus cífimid conas mar a éireoidh linn. Aistear an Amhránaí is ainm don chaint atá agamsa agus táim just chun labhairt ar mo chuid amhránaíochta. Braithimse ar shlí gur aistear mór fada is ea saol an amhránaí agus ná fuil ach píosa den bóthar sin siúlta agam go fóill. Bím de shíor ag cuimhneamh is ag foghlaim. ag forbairt ar smaointe nó ag déanamh taighde ar amhráin nua dom fhéinig. Rud eile a bhíonn go mór i mo cheann chomh maith, go mórmhór agus mé ag éirí beagáinín níosa sine, ná úsáid an ghutha agus conas is féidir é a chaomhnú agus conas is fearr é a úsáid. So, i dtús báire just cheapas just seinnfimid rian amháin, seo taifead a dhéanas,

fade out agus gach rud ag amharc ar gcúl. So tógadh don gcuid is mó i nDún Chaoin mé tar éis cúpla bliain a chaitheamh ar oileáin agus bhí amhránaíocht agus ceol mórthimpeall orm i gcónaí. Tá ceol ar an dá thaobh den gclann, ceol de gach sórt, traidisiúnta, clasaiceach agus fiú amháin bhí clann mo mháthar sáite sna show bands. So is dócha go rabhas i gcónaí ag canadh ach b'fhéidir nár thugas fé ndeara é toisc eh, go mbíonn amhrán ar a dtoil ag gach éinne ag a' baile, fé mar atá anso chomh maith. Is breá liom an tslí go suíonn an amhrán go nádúrtha isteach sa seisiún ceoil nó san oíche shóisialta. Seinnim an fliút chomh maith a's tá sé, tá sé deacair dom idirdhealú a dhéanamh uaireanta idir an dá rud mar go raibh an ceol is an amhránaíocht fite fuaite le chéile i gcónaí ag a' baile, rud a bhraithim athá fós domsa agus. Rud sláintiúil é sin is dóigh liom, gan an amhránaíocht a choimeád ar leathaobh. So, em, d'imigh an-chuid daoine i bhfeidhm orm agus mé ag éirí aníos, em, Áine Ní Laoithe, Eilín Ní Chearna, Ben Lynch, Páidí Mhárthain Mac Gearailt, em, ualach mór eile, Muintir Uí Bheaglaoi, em, agus gan dabht Diarmuidín Ó Súilleabháin, beannacht Dé leis, a bhí ag maireachtaint i nDún Chaoin agus mé ag éirí aníos agus, eh, scata mór Éireann eile nach iad. Em, so muintir na háite, b'iad san mo laochra agus mé ag éirí aníos agus bhí an t-ádh dearg liom go raibh an ceol álainn san mórthimpeall orm. So táim just chun rian a sheinnt anois de em Áine Ní Laoithe, Áine Ní Laoithe agus Eilín Ní Chearna, em seo Iníon an Fhaoit' ón Ghleann agus do dh'fhoghlaimíos ana-chuid ón mbeirt so.

Bhí an scoil age baile, Scoil Dhún Chaoin, go hiontach chomh maith i dtaobh an cheoil de agus is dóigh liom gur tugadh an-bhunús dom ann. Bhí an-shuim ag an Máistir Micheál Ó Dubhshláine, beannacht Dé leis, sna n-ealaíon go léir agus is mó amhrán a dh'fhoghlaimíomar ar scoil, gach aon sórt, idir traidisiúnta agus amhráin. b'fhéidir folk ó Shasana nó níos faide i gcéin. 's cuimhin liom agus mé an-óg agus do bhí Peig agus an tOileánach á léamh againn agus Yeats agus Kavanagh agus Shakespeare agus sinn ana ana óg ar fad. D'fhoghlaimíomar mar gheall ar logainmneacha na háite agus an nádúr a bhí mórthimpeall orainn agus amhráin na háite ar nós Beauty Deas an Oileáin, mar aon le Steeleye Span agus an Credo i Laidin agus nach aon sórt rud so dá mbeadh éinne suimiúil ar cuairt thagadh sé isteach chun labhairt linn, leithéidí Micho Russell 's cuimhin liom agus bhí oideachas an-éagsúil agam ann is bhí tionchar an-mhór ag an scoil ormsa agus ar na daltaí eile a d'fhreastail air so is mó duine a tháinig amach as Scoil Dhún Chaoin atá sáite sna dáin anois is dóigh liom. Chaitheas tréimhse le Siamsa Tíre agus d'fhreastalíos ar ranganna ceoil ach dob é an rud is mó a dh'imigh i bhfeidhm orm ná go dtéinn gach Aoine go seisiúin ceoil i dTigh Bhric le m'athair ó bhíos timpeall dhá bhliain déag d'aois agus bhí orm fanacht an-chiúin gan a bheith ag cur isteach ar éinne ach uaireanta ní bhíodh fiú aon suíochán ann dom agus bhíodh orm suí ar mála guail agus a bheith ciúin le m'fheadóg stáin. Ach is ansan a dh'fhoghlaimíos an-chuid ceoil agus amhrán, mar aon leis na seisiúin eile a bhíodh againn mórthimpeall na dúthaí. So, d'aistríos go Baile Átha Cliath agus mé 18, chun imeacht ar choláiste, agus is ann a chuireas aithne ar ualach mór ceoltóirí eile agus amhránaithe ó cheann ceann na tíre. Is dócha gurb é sin an chéad uair go raibh stíleanna réigiúnda eile á chlos agam. Níorbh aon chúis tinnis é sin dom agus do bhaineas sár-thaitneamh as. triail a bhaint as ceol difiriúil agus amhráin difiriúil a bhí á sheinnt ag ceoltóirí Bhaile Átha Cliath agus do bhí daoine ag seimint i mBleá Cliath ag an am ó gach aon áit, Dún na nGall, Conamara, Contae an Chláir, so do bhí an-mheascán agus bhí an-chomhluadar againn. Thagadh an-chuid amhránaithe difiriúla isteach go dtís na seisiúin so daoine a bhí ag seimint sa chathair an oíche san, ar nós Paul Brady agus Bonnie Raitt is Mary Coughlan agus Mairéad Ní Mhaonaigh agus just ní bheadh fhios agat cé a théadh isteach leat aon oíche so bhí sé sin go diail. Ag an am san chomh maith ní raibh aon leisce orm triail a bhaint as gach sórt ceoil is dócha bhí breis misnigh agam agus mé níos óige nó b'fhéidir ní raibh ciall agam b'fhéidir ach bhíos ag baint triail as gach aon sórt fusion agus ceol ceol traidisiúnta na hÉireann measctha le ceol ón Afraic agus gach aon sórt rud so bhí cuid de saghas dodgy but bhí sé go maith dhom. Pé scéal é, tar éis dom mo chúrsa a chríochnú i mBleá Cliath do bhí fócas á lorg agam i dtaobh an cheoil de agus thugas fé an Mháistreacht sa Cheol Traidisiúnta in Ollscoil Luimnigh. Ag an bpointe so do bhí cúpla camchuairt beag déanta agam agus do bhí sé sa cheann agam gur dheas liom iarracht a dhéanamh b'fhéidir slí beatha de shórt éigin a dhéanamh as an gceol. So, dheineas staidéar ar an bhfliúit den gcuid is mó den am san, ach do thosnaíos chomh maith ag déanamh taighde agus taifeada ar amhráin na háite, amhráin Chorca Dhuibhne, agus is dóigh liom gurb é sin an chéad uair dom filleadh i gceart ar cheol Chorca Dhuibhne tar éis dom fágaint. B'fhéidir go raibh gá agam imeacht agus triail a bhaint as rudaí eile go dtuigfinn, a bhí againn aige baile. Is dóigh liom go bhfuil sé sin an-tábhachtach, saghas imeacht agus teacht thar n-ais arís. So, em, is dócha gur rud é sin a tharlaíonn do gach ceoltóir nó amhránaí nó, nó scríbhneoir nó, nó pé rud. Eh, so chuireas CD beag le chéile an bhliain san agus is dóigh liom gur chuir an cúrsa ar an mbóthar cheart mé i dtaobh díriú ar an gceol de agus de bharr an CD so is dócha do bhfuaireas, eh,

na cianta. So chuas isteach sa ghrúpa Danú i 2003 agus b'é sin an chéad uair dom bheith ag canadh go lán aimsireach, abair, agus is cuimhin liom go maith an fíor eagla a bhí orm ag an am mar bhí dualgas agus dúshlán mór ag baint leis an bpost nua seo is bhí tréimhsí móra fada as baile agus do bhíodh amhránaí den scoth leo Roimis mise teacht isteach sa ghrúpa, Ciarán Ó Gealbháin agus just ní raibh cliú agam cad a bhí romham amach. Is dócha gurb é sin an chéad uair dom tosnú chomh maith ag smaoineamh mar gheall ar mo stíl fhéinig agus cad a bhíos a d'iarraidh a chur ina leith mar amhránaí agus bhí ana-bhuairt ag baint leis ag an am is dócha, saghas bhíos cráite aige. Ach is mar sin a bhíonn rudaí. So, arís, bhí sé go maith dhom agus bhí saghas foghlaim i gceist. So, ag an dtosach do bhíos an-chiúin is neirbhíseach mar gheall ar mo chuid canadh agus cóiriú na n-amhráin, ní déarfainn faic leis na leaids agus dh'fhágas fúthu an cóiriú ar fad a dhéanamh. Is dóigh liom chomh maith ná raibh mórán tuisceana agam ar mo ghuth fhéinig agus nár thuigeas in aon chor conas bheith ag canadh go rialta oíche i ndiaidh oíche gan damáiste a dhéanamh dó so bhí saghas cúpla bliain ann go raibh orm just a bheith a' foghlaim agus do you know is dócha trí rudaí mícheart a dhéanamh ar dtús agus ansan foghlaim conas iad a cheartú so ehm conas an guth a chaomhnú agus eh réimse nótaí agus na haon rud a dhéanamh níos fearr nó níos láidre. So ní raibh ní raibh puinn ar eolas agam. So seo rian ón gcéad CD agam le Danú, The Road Less Travelled agus seo Ráiteachas na Tairngreachta agus is dóigh liom gur féidir a chlos just b'fhéidir go rabhas píosa neirbhíseach agus fiú amháin sa stiúideo agus an microphone os mo chomhair amach ní raibh fhios agam cad le déanamh leis agus theastaigh uaim rith uaidh so.

an-chúthalach agus an-chiúin agus ansan tar éis bliain nó dhó d'eisíomar CD eile agus n'fheadar, is dóigh liom gur féidir a chlos go raibh an guth fachta beagáinín níos láidre, go raibh breis misnigh agam agus just bhíos níos mó ar mo chompórd agus bhí i bhfad Éireann níos mó baint agam leis an gcóiriú agus just a bhíos breá sásta sa ghrúpa fén dtráth san. So seo Ó Dheara Sheanduine.

So, i dtaobh na n-amhráin a phiocadh, tugadh is tugtar fós gach cumhacht domsa an cinneadh a dhéanamh ach caithfead a rá go bhfuil stór mór ag na leaids fhéinig agus cabhraíonn siad go mór liom agus mé a' piocadh amhráin, go mórmhór an chéad CD, is uathu san a fuaireas Farewell, Farewell ó amhránaíocht Sandy Denny agus gan dabht do bhí. Dónal Clancy, an seinnteoir guitar atá againn, mac is ea é le Liam Clancy beannacht Dé leis so tá an-chur amach aige ar amhráin agus ar cóiriú agus bímid ag foghlaim óna chéile an t-am ar fad agus bíonn sé sin go hiontach. Na hamhráin eile, faighim ó áiteanna eile iad, ó amhránaithe ag baile, an-chuid de na hamhránaithe ag baile tugann siad amhráin dom. Bím i gcónaí ag póirseáil is ag cuardach agus féachaint i leabhair nó ag éisteacht le seana téipeanna nó pé rud. So tá obair ag baint leis ach bíonn sé ana thaitneamhach. Rud gur fiú tagairt a dhéanamh dó chomh maith, cé gur amhráin ar an seannós den gcuid is mó a chantar age baile, bíonn amhráin as Béarla ag daoine chomh maith agus ní raibh aon rud mór déanta de san. Amhráin ab ea iad go léir agus bhí sé breá sláintiúil mar go raibh agus go bhfuil an sean-nós beo ina bheathaigh i measc ceoil comhaimsirthe chomh maith so is dóigh liom gur rud maith é sin. Is dóigh liom, ní theastaíonn uaim bheith sáite in aon bhosca mé fhéinig agus ní chloím le rialacha móra an tsean-nóis is dócha seachas b'fhéidir na rialacha atá á chruthú agam dom fhéinig, d'réir mar a théim ar aghaidh, ach sin scéal eile. Maidir leis an sean-nós, tá ana-mheas agam air agus is dóigh liom go bhfuilim sáite níos doimhne sna sean-amhráin fé láthair ná mar a bhíos riamh, ach tuigim ag an am céanna nár saolaíodh céad bliain ó shin mise agus go bhfuil tionchar ceol eile imithe isteach i mo chluas ar leibhéal éigint agus ní féidir é sin a sheachaint sa saol athá inniu ann. sa lá atá inniu ann agus bíonn brú ar dhaoine óga a bheith dílis don dtraidisiún agus gan é a thruailliú agus aontaím leis sin go pointe áirithe ach is dóigh liom go bhfuil sé tábhachtach go dtuigfeadh daoine chomh maith go bhfuil an-chuid ceoil mórthimpeall orainn na laethanta seo agus nach féidir daoine a bhodhrú, abair, cuma cén iarracht a dhéanann sibh nó siad. So. Nuair a thosnaíos ag taisteal le déanaí ansan do fuaireas oideachas ana mhór mar gheall ar cheol agus amhráin domhanda agus thánamar ag féiltí móra ceoil mórthimpeall an domhain. Do chuireas aithne ar amhránaithe ó thíortha ar nós Meiriceá agus Albain, an Albain, Ceanada, an Fhrainc, an tSualainn, an Spáinn agus go háirithe tír a d'imigh go mór i bhfeidhm orm an Bhulgáir. Dheineas clár teilifíse mar gheall orthusan, amhránaithe an Bhulgáir, mar go bhfuil, or go rabhas, fé dhraíocht ag a gcumas agus ag an bhfuaim ársa atá acu agus na harmóin aoibhinn a úsáideann siad. Bhí sé ana-shuimiúil dom sa tslí go raibh traenáil foirmeálta á dhéanamh acu ar amhránaithe traidisiúnta. So, bhí sé sin an-dhifriúil agus níl a leithéid de san age baile againn go fóill. So, tá sé an-dhifriúil. Toisc go mbím fhéinig ag múineadh amhránaíochta, bíonn suim agam ar conas mar a mhúintear amhránaíocht thraidisiúnta thar lear ag cultúrtha eile. So, níl an teanga teicniciúil againn go fóill. Níl stór focail foirmeálta againn le haghaidh múineadh agus teicníocht amhránaíochta thraidisiúnta so an-chuid don mistéir atá ag bhaint leis an amhránaíocht uaireanta is dóigh liom gurb é toisc go bhfuileann sé an-dheacair é a mhíniú do dhaoine go díreach cad tá á dhéanamh agat nó conas go bhfuil tú b'fhéidir go bhfuil ornáid de shórt éigin conas a dhéanann tú é ehm so tá an-shuim agam breis oibre a dhéanamh air sin amach anseo.

Chuaigh sé go mór i bhfeidhm orm i ngach aon sórt slí, agus téann fós. Le Danú agus le m'albam fhéinig a d'eisíos i 2006, is amhráin traidisiúnta den gcuid is mó a bhí á chanadh agam, ach do bhaineas triail as cúpla amhrán comhaimseartha chomh maith, cumtha ag a leithéid Tommy Sands, Paul Brady, Bob Dylan, Richard Thompson agus dlúthchara liom, Gerry O'Beirne. Is dóigh liom ag an am go raibh an taisteal amach go mór i bhfeidhm orm agus go rabhas saghas ag sú isteach gach aon sórt ceoil a bhí á chlos agam. So, bhí 200 gig in aghaidh na bliana á dhéanamh againn ag pointe áirithe so do bhíomar as baile an t-am ar fad agus, do b'é an ceol, sin ab ea an rud a choimeád sa tsiúl sinn mar bhí sé tuirsiúil go maith agus uaigneach ag amanntaí chomh maith. So, em, seo just sampla ó mo CD fhéinig do, em, amhrán a chum cara liom, Gerry O'Beirne, agus is dócha go bhfuil sé trialach go maith domsa pé scéal é. So.

sin saghas amhrán comhaimseartha agus rud éigin deifriúil a bhí á thriail agam ag an am. So ehm tar éis dom mo CD fhéinig a eisiúint, sin bheith dhá mhíle is a sé, ehm tháinig athrú ar an méid gig a bhí á dhéanamh agam le Danú. Ehm so mar atá cúrsaí anois, táimid ana-shásta anois mar bíonn dhá chamchuairt mhór in aghaidh na bliana againn chomh maith le gigeanna aonaracha agus, tionscnaimh difriúla againn fhéinig agus tugann sé deis dúinn díriú ar thionscnaimh eile chomh maith so tá sé sin níos sláintiúla is dóigh liom really. So do chuireas aithne ar Julie Fowlis, amhránaí ó Oileán Uaiste Tuath san Albain agus bhí sé go hiontach aithne a chur ar dhuine go raibh an sort saol céanna tar éis a bheith aici is a bhí agamsa. Amhránaí agus ceoltóir is ea í ar chomhaois liom. a tógadh le Gaelic, a bhí ag taisteal le grúpa ceoil agus go raibh a ceol aonarach á seimint aici comh maith. So bhaineamar ana-chleachtadh as a bheith i gcomhluadar a chéile agus ana-thaitneamh as a bheith ag canadh le chéile. So thosnaíomar ag foghlaim mar gheall ar na cosúlachtaí móra atá idir an dá chultúr agus thosnaíomar ag canadh le chéile timpeall na hÉireann is an Albain. I dhá mhíle is a hocht chuireamar CD le chéile dar teideal Dual. So. B'fhéidir go sin cad a d'fhéadfaimis deich CD a chur le chéile mar an méid ceoil atá bailithe againn ó shin agus tá sé chomh suimiúil dúinne pé scéal é, not sure faoi dhaoine eile ach. So do bhaineamar triail as cúpla rud difriúil a léireodh an nasc idir amhránaíocht na hÉireann agus amhránaíocht na hAlban. Seo, seinnfidh mé an ceann tapaidh ar dtús. Yeah.

Rian trialach arís ab ea é seo dúinn ach yeah do bhí dúshlán ag baint leis seo. Is an-dheacair an méid sin a dhéanamh anois actually, tá sé dearúdta agam ó shin ach bhí sé an-suimiúil dúinn níos mó eolais a dh'fháilt ar ghné eile den amhránaíocht thraidisiúnta so seo cuid de, tá, laoi i nGaelic ar dtús ach just níl a dhóthaint ama agam so just

Leanann sé ar aghaidh agus ar aghaidh agus ar aghaidh so sin just rud éigin deifriúil eile agus suimiúil dúinne. So le déanaí tá CD nua eisithe agam le Danú dar teideal Seanchas agus is dócha go bhfuilimid ag fáilt níos traidisiúnta de réir mar a théimid in aois agus níl ach amhrán amháin chomhaimseartha air agus sin Never Tire of the Road le Andy Irvine a bhraitheamar a bhí go mór in oiriúint dúinn fén dtráth seo. So, tá fealsúnacht de shórt againn sa tslí is go gceapaimid gur fearr cloí le huirlisí acústacha is go bhfuilid níos oiriúnaí dár gceol traidisiúnta. Níl suim agam ná ag na leaids in uirlisí leictreacha a dh'úsáid, níl suim againn mórán production a dhéanamh ar rudaí, ní maith linn. Fiú amháin leis an cóiriú coimeádaimid simplí go maith rudaí. Ní maith linn an iomarca oibre breise a dhéanamh ar rian mar shampla le auto tune nó compression agus reverb agus na rudaí san ar fad. So sin an tuairim athá againn fhéinig mar gheall ar an gceol ach thá gach éinne difriúil agus thá sé saghas conspóideach you know conas mar a deighleálann tú leis an gceol traidisiúnta. Agus bíonn sé deacair uaireanta mar braithim uaireanta go bhfuil fuaim saghas garbh ag an gceol atá againne i gcomparáid le cuid dos na CDs eile atá ag teacht amach anois, tá siad an-slick agus n'fheadar, táimid saghas garbh taobh leo ach sin é an cinneadh atá déanta againn agus is dóigh liom go táimid sásta leis you know. So seo rian ón CD nua. Cad a cheann idir mé ná Mollaí na gCuach? Seinnfidh mé i gceann soicind é. Thanks. So, amach anseo, tá suim agam a thuilleadh forbairt ar, tá súil agam a thuilleadh a dh'fháilt amach mar gheall ar na hamhráin mhóra. Tá mórán le foghlaim agam agus tá forbairt le déanamh agam ar mo chuid amhránaíochta agus ar mo ghuth is dóigh liom. Níl plean go díreach agam ach tá's agam go dteastaíonn uaim níos mó dos na hamhráin neamhchoitianta a dh'fhoghlaim. Is tá sé sin saghas deacair mar tá stór na n-amhráin i mbéal na ndaoine ag laghdú an t-am ar fad so caithfidh tú bheith, caithfidh tú taighde a dhéanamh agus ansan má dh'fhaigheann tú na focail i leabhar níl an fonn ag dul leis agus. Ara bíonn sé casta go maith uaireanta ach ansan nuair a dh'fhaigheann tú rud éigin, nuair a dh'fhaigheann tú amhrán neamhchoitianta nó sean-amhrán atá nach mór caillte, bíonn sé go hiontach. So, chomh maith leis sin is breá liom bheith ag canadh leis an gcláirseach agus na píopaí, uirlisí ársa, is dóigh liom go bhfuilid go mór in oiriúint dos na sean-amhráin. Gné amháin nach dtaitníonn liom i gcónaí ná lasmuigh de ghrúpa is féidir le saol an amhránaí a bheith saghas uaigneach. Is minic a bhím ar stáitse liom fhéinig ag canadh go haonarach agus b'fhearr go mór liom a bheith i ngrúpa nó ag seimint i seisiún i bhfochair ceoltóirí nó amhránaithe eile. B'fhéidir gurb é toisc go seinnim chomh maith ach is breá liom an caidreamh a bhíonn agam le ceoltóirí eile. caidreamh gan cainte uaireanta so bíonn sé sin go hálainn. In airde air sin tá i gceist agam níos mó cur amach a dh'fháilt ar úsáid mo ghutha fhéinig agus conas an tairbhe is mó a bhaint as so just beidh mé de shíor ag foghlaim mar gheall air sin chomh maith is dóigh liom. Em pé scéal é sin é atá le rá agam mar gheall ar m'aistear fhéinig mar amhránaí agus just críochnóidh mé suas le cúpla soicind de em just Emmett Molly na gCuach yeah.